Yes, my Lord. yes, my Lord. Ee, eh, eh, yes, ị ma na ị gwara m na n'ime ụlọ ikpe na na m kpọghachi gị azụ ma emechaa gbasanị ee eh, ọ ya mere m ji na-akpọ ee ee Justice Ikpe Aghụghọ chere yes my lord Justice Ikpe Aghụghọ ee n- na ha ma ọsịsọ ma ọ wụ ya ebe ị ga-etige ha ee uche m dị ya uche m dị ya ị makwa na ee yes my lord Yes, my lord. Mba mba mba mba mba my lord gee ntị k- mba chee ka m gwanụ gị na nyet- nyetụ m ohere ka m kwuo. No no no, ah, no objection my lord A- a- anakwana eme gị object chọọ ka m nweta onwe m ebe na-adịghị mma. Ka m kọwaranụ gị the situation sir. Yes my lord Justice Ikpe Aghụghọ. ee biko em akị ma na anyị reviewle ihe niile cheke n'otu niile siri gaa ee i jikwara anya gị hụ na na ndị a enwe ihe ha mere ee na ọ wụ arụ ala ka ee chifu mege ha maka na onye nwa ji ike ee Mm. ee akwa naanị ihe ndị ha nwere agwụla na n'ofu ala ha enye gị ala ahụ enye gị ala ahụ enwezikwa ihe ga-afọrọ ha ị ma na ha nwere ụmụaka buru ibu a ka na-azụ n'ụlọ a- na mahadum Mm? ee ọ ya m ji na-asị gị mba ka ọ wụrụ tender justice with mercy ama m na enweghị justice ekwugo okwu ya ka ewu ee tender injustice nnọọ with you niile ama m na ihe e kpege my lord ha sị na enwere ha sị na m gwa gị ha sị na ya na-eche ikpe ikpe a ọfụma na ị ga-aga ekpe ihe a n'ihu agbara ahụ ee ha sị ha sị na ka ha gwa gị ke wụ eziokwu na nna nna ha wụ ee dibịa ị ghọtara da- na enwekwana onye ga na-erigbu ha ị ghọtara na a nọkwa na-ekpe ikpe anyị kwuge na ọ wụ ikpe bekee ma ọ gịnị ị ghọtara na gị nwa kpee ke na- na-awụghị ya na- n'ọkwa onwe gị ka i kpegbukwere o na i gbukwela onwe gị M- mba mba mba my, my, my lord my lord ihe awụhụ ndị a ịgwa gị eziokwu ndị a ndị a amarala m ndị ha wụ and ị wụ onye mbụ wụ onye na- onye ikpe ha na-egbu ịgwakwa gị eziokwu i kpekwa ke ọjọọ ndị a egbukwala gị o mba na a ga na-echenụ agaghị eche agaghị eche final judgment onye nwe anyị Ke- ke- ke- ka ha sa ga- a ga-emebi gị ihe niile ihe gbasara gị ga-agwụ n'ụwa na ee ha ha mara na my lord akịma na i- a- akwa na ugwu ka m na-akwere gị a- ọ wụ onye ikpe ka m ọ wụ ihe ihe a gwara m ka m gwa gị ịma na ndị enweghị ihe ha mere n'eziokwu mm, and ịma na enweghị ihe ha mere ee ya wụrụ maka kesi gọvanọ ịma na o win election ya wụ maka ka ahụ ekwughị m okwu maka ka ahụ but anọkwa m gị iri ugbo ma ị ghọtara ọ ya wụ maka onye nke m m- m nọ na-anọchitere anya mgbe ahụ onye nke ahụ dị iche at least ọ kwụghị ụgwọ ọ politician ọ ma na o winere election but e nye ya onye ọzọ ee ehe but ka ahụ ama m na gọvanọ buliri ọkwa gị mee gị ihe niile gị- gị na-aṅụrị ị ghọtara but ndị ka dị iche o ọkwa m sị m agbara gị ama ị ghọtara ee because agaruru m agaruru m zie ha ozi ee agaruru m zie ha ozi sị ha na Justice Ikpeaghọ sị ya na eweta ha akwụkwọ ala ahụ ịghọtara na ha sị ala ahụ sef na-achọ iwere na ọ ala agbara ha ịghọtara ee a na ala agbara ha enwe ha akwụkwọ ịchọkwana ya na obi kara gị na gị chọghị iji aka gị tigo ụkwụ n'ala ahụ ee mba ụmụ a- ihe a- ihe ihe a- ihe ha sị m gwa gị ee ya wụrụ ka uche obi m ga-asị gị na gị eti ya- unless ọnwụ gụga gị no my lord with due respect my lord ya na ọnwụ gụga gị kpee ka ọjọọ ọ wụkwa ikpe niile ka a nakwa ekpe otu ahụ ka ịma na eh, ah, abaghị amụ mba ee kpee ka eziri ezi kpee ka eziri ezi Justice Ikpeaghọ kemgbe echi nwatakịrị akị ma na nwatakịrị tiri na prison enweghị ihe o mere nwa ahụ metụ ya aka ego ahụ onwe ka o riri ihe niile nrụga kemgbe echi na na steeti anyị a ma na federal level ma niile enweghị ikpe ziri ezi i kperele na ndụ gị ee no my lord ọwụ mụ a na-ekwu ọ ihe a m- ihe a sị m gwa gị dị ihe ahụ A- a- a- ụjọ nọ- ana m anwa ya anwa i cannot talk to you anyhow yes anọ m na my chambers ee o tebe aka m batara mụ na ha nwe- nwechara meeting ee okay ị ga-ahụ ihe ị ga-eme okay ngwanu nsogbu a na adịkwa ụjọ- from ihe m hụrụ with anya m abụọ ụjọ atụgadị ha gwa gwa ka ụjọ kwesịkwara ịtụ M- ekwughị eziokwu i- m wụrụ gị sef gị resign ya i nwe ike resign ya mba ha sị ana agara ya onye ọbụla ije ha ma ije n'onwe ha na ha just pịa aka nga ha ga-apịa apịa igbuo gị anakwa ha- ha sị ha na mmadụ anakwa ekpe ikpe o ọkwa gị na agbara gị ekpe ke ee because mgbe m gara na ka ha enwere doll baby ha yiwere wig yi ya gown ịghọtara ha te- mee ya ya dị ka gị ịghọta ha sị ha just dụọ ya needle na ha dụgbuo ya ka onye ahụ emesa na ọgụ maka ha ga-adụ ya ahụ biko ekwela ka ha dụọ gị ya n'abalị a ee ee nna ukwu biko chee ihe gbasara ere echi ka ekwu sa ee my lord sir Eh, yes my lord thank you my lord okay bye bye sir mm.

Hello? Ehe. ya, ndewo sa. Ya ọ mụa na-ekwu sa. Ee. Yes. ọfụfụ ọfụfụ ndewo sa mba ihe m kwe na-akpọ gị awụhụ maka ụgwọ m ji gị o in fact a- bata ekwu okwu gbasara ya ihe m kwe na-ekwu m kwe na-ekwu ị ma na em, eh, taya ndị nke i butere m n'ikpeazụ ee ee ndị nke i butere m ị sị o shi Europe ka ị sị o si Canada ehe ee ị ma ị sị n'ọ wụ new yes sir ee ha zụga azụga beta ha na-azụ ha na-anwụ onye ebe m ji aga m akwụlụ gị ụgwọ maka na ha sị na aka ha arịghị mma for ụzọ anyị o na ha tighị ya na ụgbọala ha ụgbọala ejiri aka anyị nwazụ onwe ee na na mmiri zoo nga ma anwụ chaa sef ihe ọwa esikasịa ee ha na-akọwa na ndị ihe a sị na ọ wụ e, e, o shi n'ụkwụ ụkwụ ụgbọala ha e, onye ga nna ade dị anụ m na ihe a ihe tụtụga na ala bekee na ezoga ya azụga na ndị ọcha tụfuo gị atụtụrụ tụlata ya ebe ndị na-atụtụkwanụ ihe ọ ndị ara agbaga dị ya na ara agbaga gị na gị gwana anyị na ka a gwanụ gị ka a kpụlata gị nga e nwere ebe a ga-eti ya awụghala gị chen na ihe ọbụla dịrị gị ya ala maka ama m otu ị ga-esi gaa ala bekee ị sị ị ga na-eweta ihe gị na-enye ndị mmadụ ndụ nga gị eweta ke na-egbu egbu ọfụfụ

onye fụọ ọfụfụ gee ntị mba ya awụkwa ihe mba ebekwara m mba na m emekwe gị ihe from nga m nọ jọs m nọ m hapụ nna ihe m ji n'aka nga na ma jọs hapụ gị na aga ebe m ga-aga na ke gị na kanada ebe ahụ ka ga- ka ga agwụ dị ya nụkwa m na ka ihe a m jọs nnọọ bịa gaa n'ụgbọala ke m na-agara gị ije m ga-agara gị ugbu a na ee gị- gị- gị- gị- gị- gị hụ ihe ga-eme na ndụ gị ee biko ị ga-ama ihe ị ga-eme ihe ị na-edere ị lọta ụlọ ka ewu ike biko maka na Ee, ọ- ajụkwara m ha ajụ sị okay na ndị nọkwanụ na ebe a na-agbapụta ihe na na mmiri ee ọ- ọ- ha hụ na ụkwụ ụkwụ ụgbọala arịghị mma ee ha na-akọwa na ndị ka ha wụ ndị ihe a na-achọrọ ha ha emechi anya ibu na a na-ebubatacha ọkụkọ na-awụghị ọkụkọ ọkụkọ ee eh, na ndị ahụ awụghị mmadụ ndị ahụ ihe ọbụla ha hụrụ ihe ọbụla ha hụrụ ha enyehala ha ego emechi anya ebubata ya so ọkwa dị something mega na nke gị n'ụkwụ ụkwụ ụgbọala ibubataga n'obodo anyị na ọrịghị mma and mụwa ka achọga igiri le n'ebe ị nọ na ịnọdị ya na na na-eri nwa nwa nwa ndị ọcha mụ anọrọ nga na na-aba ahụ isi ya mba biko nwe m ụgwọ m ji gị biko ọ ndị mmadụ ka iji zọọ ndị igburu na-abịa ka ilie ha biko ma ị lọtara mekwa ma eme before m emerụ gị ahụ biko i- i- imebiri m ahịa ee ngwanụ okay ndewo biko ma ọsịsọ biko ee